Tomás Ó Cíobháin agus tá beirt deirfiúr agam, Áine Ní Chíobháin is Treasa Ní Chíobháin agus deartháir amháin, Tadhg Ó Cíobháin. Braithim ar nós go bhfuilim ar scoil anois! Ní raibh mé ann! Brón ar an bpríomhoide. Bím ag imirt peil agus ag déanamh matamaitic.
Bheith ar an eolas faoi do phréamhacha, you know, your roots. Go díreach, go díreach. So, sin é mo mhuintir agus, yeah, d'fhásas aníos i Chorca Dhuibhne.
And like cén fhad atá tú ag obair mar aisteoir agus abair liom faoin scéal sin, like conas gur tharla sé gur thosnaigh tú amach ag aisteoireacht?
Bhuel bhíos ag déanamh eolaíocht in Ollscoil Luimnigh agus bhíos saghas ag obair leis sin i gcomhair cúpla bliain ach ansan fuaireas ana-depressed agus bhíos ag oibriú é sin amach i gcomhair cúpla bliain agus leis sin, tháinig an smaoineamh amach like mar gheall ar aisteoireacht agus ansan thosnaíos and I was like well d'you know I'm already depressed it can't get much worse so might as well go for it agus ansan yeah just saghas dheineas cúpla dráma san Ollscoil Luimnigh agus ansan just yeah just d'athraigh sé cúpla rudaí is bhíos ana-thógtha leis agus bhí saghas rud éigin ann agus ansan chuas go dtí an Beehive Theatre le Gwendole agus Malcolm agus bhí sé sin thar cinn thar barr mar gheall ar just eh fáil mar gheall ar aisteoireacht agus gach aon rud agus fuaireas cúpla comhairle ó Charlotte ehm Cad é an sloinne atá aici arís ná? Calleary. Agus fuaireas cúpla éisteachtaí ansan i gcomhair scoil drámaíocht thall i Londain, agus bhíos ag ceapadh, bhfuilimse as mo mheabhair nó an bhfuil sé seo fíor rud? I was like, am I mental or is this something? Agus D'éirigh liom agus fuaireas isteach in áit i Londain so I was like alright nílim so tógtha mentally, yeah yeah so agus ansan yeah thosnaigh rudaí ansan ó sin ach bhí sé ar nós é sin imeacht ar nós é Agus cad a bhí an saghas an spreagadh bhfuil fhios agat faoi sin like an raibh rud éigint ar teilifís nó scannán éigint nó just like, cad a bhí ann, cad a spreag tú chun a bheith i d'aisteoir? Like. Um, is dócha nuair a bhíos óg, bhíos ana-thógtha le scannána, agus bhíos i gcónaí ag dul síos go Michael Francis, VCR, tapes, Bhíos-sa bheith ag faire air babhta amháin i rith an oíche, ansan an lá i ndiaidh bheith ag faire air timpeall trí nó ceithre babhtaí just over, over, over. Agus ansan bhíos ag cur VCR tapes, d'you know, record, cuimhin leat é sin? Agus bhíos a' taifead air like Braveheart ach bheadh ort two VCR tapes a bheith agat chun an fad, an show ar fad le a bheith agat and you'd have to remember if it bheith ort, do you know, the ads, stop the recording ar record arís is gach aon rud agus is ehm agus is dócha nuair a bhíos an-óg chomh maith leis sin Bean Uí Chathais dhéanamar dráma beag Cú Chulainn Agus is cuimhin liom arís ana-fuaireas ana-inspioráid uaidh sin agus is cuimhin liom bhíos, bhí coicís nó trí seachtaine agus bhí Bean Uí Chathais ag lorg, bhí sí ag cur ceisteanna orainn mar gheall ar cúpla focal ach bhí sí ag cur ceist orm mar gheall ar can you act out this word? And then bhíos ag déanamh é sin agus bhí an rang go léir ag gáirí is gach aon rud so she was like dúirt sí like oh má thagann aon ag lorg aon aisteoir go deo so is dóigh liom go raibh saghas like síolta bheaga a chur istigh ionam aníos suas ar nós é sin ach is dóigh go d'imigh sé arís nuair a chuas go meánscoil mar bhíos ag imirt peil is ní raibh mórán aisteoir ag dul ar aghaidh agus Is dócha gur raibh sé rud maith go rabhas depressed ansan chun é a lorg arís. Yeah, I, is dócha chomh maith go bhfuil sé ionainn ón tús saghas, go bhfuil rud éigin,
I don't know, you know, kind of in you to be a creative or an actor or a writer. from a long, you know, from early on maybe and that's, I find that really interesting that you like can remember and track it, like it's. Yeah, is cuimhin liom, bhí mé féin is Máirtín Ó Conchúir agus bhíomar i rang a ceathair nó cúig agus bhíos-sa ag scríobh an scéal agus bhí sé siúd ag déanamh na pictiúirí is bhíomar ag déanamh comic books. Wow!
A4 paper.

agus bhí an t-ainm, an teideal a bhí air ná Opposite World agus bhí sé mar gheall ar fear éigin is ghoid sé rud éigin ó siopa agus é, bhí sé ag rith ó na gardaí agus rith sé isteach i saghas telephone box ach nuair a léim sé amach bhí sé i domhan difriúil, it's like alternate universe ehm agus bhí Nuair a bhí tú cén aois?
God. Bhí agam d'aois My God! Agus bhí sé mar gheall ar saghas ehm, go raibh gach éinne saghas dúr sa domhan agus bhí na freagraí go léir aige siúd so bhí sé in ann imeacht suas na hierarchy de na sóisialta is gach aon rud ach ní raibh aon saghas kryptonite is dócha, ní raibh aon saghas nemesis so ní rabhas I was like ah tá sé seo ró leadránach níl aon saghas tension. Yeah, ach nuair a bhíos 16 bliain d'aois ansan, chonac, go raibh Idiocracy, an scannán sin, and I was like, oh, sin é an scannán a bhíos ag iarraidh scríobh, agus ní maith liom é, thá sé go huafásach, so, I was like, wow, Jeanny.
Yeah, bhí i gcónaí, bhí, like, bhí rudaí ag dul ar aghaidh ar scoil is bhíodar like, oh, tá comórtas i gcomhair scríbhneoireacht. Ach ní rabhas ag iarraidh an comórtas, I was like, ah, no, nílim ag iarraidh comórtas, I'm not, nílimse chun fiú amháin dul isteach istigh ata. N'fheadar cén fáth, I was just like, no. Like, I'm not competitive in your brain kind of thing. Yeah, yeah, nílim ag iarraidh like a bheith like, so, oh, cén duine is fearr. cé hé an scríbhneoir is fearr? Ní rabhas ag iarraidh like, é sin a dhéanamh, bhíos ag iarraidh uh-huh. ráiteas dom féin, b'fhéidir, nó n'fheadar. Hmm.
Um, agus ó shin like, tá rudaí scríb, like, scannán scríte agat agus tá tú abair liom faoi na jobs a bhí agat i scannán agus ar teilifís agus rudaí. Like, bhí uh, Báite le déanaí nach raibh. Bhí Báite yeah le déanaí, bhíos ag déanamh é sin dhá bliain ó shin, thuas i Conamara, le Ruán Magan, Eleanor O'Brien mar an príomhaisteoir agus Moe Dunford. Yeah, bhí an-time againn, bhí sé just an-suimiúil ag féachaint siar ar an domhan sin, Sheena Lambert a scríobh an leabhar agus an screenplay, agus an difríocht idir an leabhar agus an screenplay, bhí sé suimiúil ag féachaint air. agus just an am sin agus an saghas teas. Na héadaí a bhí agat, bhí sé go hiontach ar fad, like just an domhan ar fad, like bhí, yeah. Yeah, just bhí stíl ann, agus yeah, is breá liom na héadaí ó na seachtóidí, alright, yeah, bhí siad go deas, bhíos ag iarraidh goid an feisteas, ach they were like, no.
Yeah, no, agus carachtar suimiúil a bhí agat ó thaobh like man of the house saghas or whatever you know. Yeah yeah bhí saghas cumhacht aige agus bhí sé ag teacht ar ais ó Londain agus bhí sé tar éis a ainm a dhéanamh agus a airgead a dhéanamh agus man of few words mar a déarfá. Yeah yeah agus cad eile atá tú ag obair air faoi láthair nó bhfuil
rudaí? Tháim ag scríobh um scannán atá sé sin ag teacht ar aghaidh ach tá sé in early development is dócha agus thá mé féin agus Cian Ó Conchubhair ón Daingean
chuamar faoi sin agus tháimid chun gearrscannán a dhéanamh, tháimid saghas ag cur isteach sa sceideal b'fhéidir mí na Samhna agus tá gearrscannán ag teacht suas. deireadh na míosa, Rith Maith agus an scríbhneoir ná Oisín Ó Mistéal agus thá mé féin istigh ann. B'fhéidir go mbeadh Moe Dunford istigh ann chomh maith agus yeah so beidh sé sin suimiúil mar dheineas cúpla scannán eile i rith an bliana le Moe mar an príomhaisteoir chomh maith agus ehm. Dean Kavanagh scríobh é is bhí sé mar DP chomh maith is bhí sé sin bonkers but yeah yeah stíl difriúil ar fad ar fad go huile difriúil ó Botha just saghas domhain King Puck an t-ainm atá ar an scannán sin saghas art house experimental saghas.
Yeah, agus an stíl chomh maith ó thaobh an stiúrthóir de, tá sé an-dhifriúil ó scannán go scannán, nach ea, Like. Oh, tá sé, yeah, cinnte, cinnte, agus ó thaobh saghas cad é an stíl, cad é an saghas genre, cad é an saghas carachtair a thánn tú ag imirt.
Yeah.
Agus téann sé sin ar fad isteach sa rud, like, má thánn tú ag iarraidh agus muna thánn tú ag iarraidh, like, nuair a tháimse ag imirt, like, carachtair, is b'fhéidir go bhfuil siad níos oscailte, is níos an fuinneamh níos airde, bheadh sa níos an fuinneamh agamsa níos airde ar set go hannamh nó má thá sé like níl sé an method but like téim saghas you know saghas má thá character ciúin is dorcha bheadsa saghas níos ciúine is níos dorcha is like coimeád dom féin is just coimeád an fuinneamh don charachtar is an domhan saghas an t-am go léir agus téann gach aon rud le chéile, is dócha. An foireann is fearr, an rud is fearr agus is breá liom bheith ar saghas na na scannáin difriúil agus má thá foireann maith timpeall ort, yes, na rudaí sin go léir. Agus like faigheann tú obviously no, bhuel, b'fhéidir nach bhfaigheann tú but notes ón stiúrthóir agus rudaí mar sin like I'd say go bhfuil like dearcadh difriúla ag na héinne. Ó thaobh sin, so, I suppose, sin b'fhéidir dúshlán uaireanta nó. Bhuel, is dócha, tú ag iarraidh like saghas an scéal a insint agus slite difriúla agus tá perspectives difriúla ag tú féin agus an stiúrthóir. Tá sibh i gcónaí ag imeacht i dtreo céanna nuair atá rudaí ag dul go maith agus tá sibh ag iarraidh an fhírinne a insint beagnach ar an scéal sin ach uaireanta tá sé suimiúil dul, b'fhéidir, slí nach ceapann tú go mbeadh an radharc ag dul, nó b'fhéidir go mbeadh sé ag dul i dtreo difriúil agus go n-oibreoidh sé sin chomh maith. Chomh maith leis sin, thánn tú ag iarraidh, saghas, le scannán atá sé difriúil ó thaobh stáitse, thánn tú ag iarraidh, saghas, b'fhéidir go mbeadh dhá nó trí takes agat. So, is dócha, yeah, mar Tá sé difriúil ó say, ó an stáitse go dtí scannán nuair a thá tú a dhéanamh cúpla take difriúil mar thá tú in ann saghas blas difriúil a chur in gach aon radharc. Nuair nách bhfuil an am agat thá tú ag iarraidh saghas an fhírinne den rud a fháilt i gceart agus nuair thá an am agat chun cúpla takes a dhéanamh difriúil, chun saghas, b'fhéidir, blas difriúil a chur istigh iontu, b'fhéidir, ag déanamh cúpla rudaí nach ceapfadh tú a oibreodh nó just dul i gcoinne an grain is dócha, an greann agus dul slí difriúil just chun féachaint yeah agus chun tabhairt roghanna don editor, chun saghas, b'fhéidir, oh tá sé sin suimiúil, cur just smuta beag de like just rud istigh iontu agus just bheadh. performance go huile difriúil agus bheadh tú ag imeacht i slite difriúil nuair atá tú ag imeacht cúpla de ach tá sé sin ó thaobh saghas ama agus má thá tú ag obair le daoine maith agus tá tú i gcónaí like ag cuimhneamh cén áit chun an radharc a just chun é a oscailt suas i slite difriúil. Yeah, an-shuimiúil, yeah.

Bíonn lasta suas go huile is go hiomlán nuair atá sé tagann Yeah!
nuair atá mé ag obair le daoine an-chóngarach liom. Ehm, Yeah. agus nuair atá saghas fuinneamh maith idir me féin agus an comhluadar atá na daoine atá ag obair, sin é nuair atá sé ag imeacht an, an, an, an, an, saghas, an rud go léir.
mm, nó I suppose ag obair le like, I suppose saghas laochra atá agat ó thaobh aisteoireacht nó stiúrthóireachta, like ceapaim gur rud iontach é sin, nó never meet your heroes ar an Yeah, taobh so eile. like, yeah, sé aisteach is dócha, nuair thánn tú ag obair le duine, tú bhís ag déanamh rudaí suas i m'aigne féin, maidir. like daoine áirithe nó laochra nó agus a bheith ag obair leo agus ansan b'fhéidir go bris rudaí ó thaobh like oh sure thá siad just daoine chomh maith agus thá yeah siad like thá gach aon duine cosúil le chéile agus thá próiseas difriúil ag gach aon duine agus chomh maith le sin so is dócha just just an obair é fhéin agus nuair thá an an rud is is breá liom nuair a bhíos ag obair le na daoine is mó thá siad just like chomh sound like na daoine is deise Name drops aon duine? No. No, ok. Yeah, sure, go maith.
Bhuel, gach aon duine, like, bhí, bhíos ana, like, ehm, bhí, tá an t-ádh liom mar gach aon duine a bhíos ag obair leis, ní raibh aon saghas. Bhí gach aon duine ana nice.
So far so good. Yeah great ana mhaith. Agus like just mar gheall ar do phróiseas féin like bhíos díreach ag caint mar gheall ar an charachtar agus a bheith ag smaoineamh faoi cad atá sa cheann aige agus rudaí mar sin. Like conas go dtagann tú isteach sa charachtar chun a bheith ag aisteoireacht sa scéal sin, like how, what's your your process? Intense breathing, gosh. Who am I, who am I? Yeah, yeah. Yeah, so gur like an script an rud is tábhachtaí, sin é an saghas bible. Ok. tógann tú like níl an carachtar istigh sa script but caithfidh tú é a thógaint ón script agus é a dhéanamh fíor agus cé hé an carachtar agus cé hé mise i gcomparáid leis agus saghas uaireanta thá sé níos cóngaraí dhomsa agus uaireanta ní thá sé níos faide uaimse agus yeah mm.
but like an mbíonn tú saghas ag siúl timpeall ag smaoineamh air sin like who am I mar a dhéarfá. Saghas, yeah, yeah, agus cad é na, like, an context, an comhthéacs don domhan sin, agus cé hé, cad iad na, na, na caidrimh atá aigen duine sin, agus cad é a oibríonn sé mar gheall air, agus cad é, cén sórt, like, cad a bheadh sé gléasta suas ann nó, agus cad é, like, uaireanta tá sé níos simplí, is uaireanta tá sé just caithfidh tú dul dtí an ó thaobh saghas an taighde, an am atá sé ag cónaí istigh iontu ach. Yeah, tagann ón script agus na rudaí a thá an duine seo, na dúshláin thá sé ag imeacht tríd agus tugann sé sin comhairle ó thaobh cén áit thámsa chun imeacht leis. Agus cén canúint thá aige agus dhéanann sé sin má thá canúint ag an gcarachtar dhéanann sé sin like saghas a lán den obair agus mar tá canúint saghas fisiciúil difriúil orm agus braithim difriúil agus canúint difriúil. Sea, bhís i do Mheiriceánach le déanaí sa Rainmaker, nach raibh? Sea, sea. Conas a bhí sé sin? Yeah, bhí sé sin go maith mar bhíos Bhíos ag obair le John Slattery ansan agus PJ Byrne agus Milo Callaghan agus Bruiser an t-ainm an charachtair a bhí aige ehm agus just bhí sé an-suimiúil a bheith just ag obair le daoine go raibh an-obair déanta acu agus an saghas comparáid ó thaobh saghas cén stíl atá acu a bheith ag obair, conas atá siadsan ar set agus bhí cameras ag obair an am céanna so bhí an t-ádh liom an bliain sin mar bhíos ag obair le Gerry Grennell is bhíos tréis cúpla scannán a dhéanamh is ní raibh mórán Ní rabhas ró neirbhíseach ag imeacht istigh san rud sin, mar bhíos a dhéanamh a lán obair agus bhíos just ag imeacht is ag imeacht is ag imeacht is ag imeacht. Tagann, bímse uaireanta neirbhíseach nuair tagaim ó áit nách bhfuil a lán rudaí déanta agam ó thaobh saghas agus ag imeacht isteach i rud I'm like ok,
ach nuair atáimse like ag rith Yeah. Oh yeah. Yeah. Right. Yeah.
Just tac tac tac. Yeah. Yeah, agus ó thaobh saghas, nuair a bhíos ag faire ar John agus é siúd ag obair, ní raibh sé, bhí sé an-compordach, just like, just a dhéanamh a rudaí féin, ní raibh sé ag cur mórán saghas strus air féin agus just, ach fós bhí an-chumhacht aige just a dhéanamh rudaí an-simplí agus a dhéanamh rudaí an-, deimhin gan a bheith ag cur mórán sciath air.
Ana-shuimiúil. Yeah, is maith liom é sin chomh maith, a bheith like, bhíos ag obair mar extra uaireanta agus just a bheith ar set agus ag féachaint conas a oibríonn sé sin ar fad agus you know an caidreamh idir mar shampla an scríbhneoir agus an stiúrthóir nó daoine eile ar an seit, like tá sé an-shuimiúil conas a oibríonn sé ar fad le chéile. Sea. Yeah. Yeah.
An domhan is gach aon rud is Yeah. gcónaí ceisteanna just fucking just ag iarraidh just ag cuimhneamh ar smaointe difriúla, ag fháil smaointe difriúla ó aon duine agus ceist conas a bhí sé sin, a dhéanann tú rud éigin b'fhéidir difriúil, cad a ceapann tú, á mar seo a dhéanann tú é seo. Yeah, no, an-shuimiúil, is breá liom é.

Yeah, an-shuimiúil. Yeah, is breá liom é. But like, Yeah, mar sin.
yeah. Is breá an scannán sin. Mise leis agus just ó thaobh bhíos ag rá mar gheall ar an scríbhneoir agus an stiúrthóir ag obair op- oibríonn an an bheirt sin go minic le chéile agus tá sé an an-shuimiúil é sin a fheiscint 'cause tá caidreamh really eh gar acu le tá sé ana-bhreá ar fad. Em so just suimiúil. Yeah.
Yeah, bheadh sé suimiúil a bheith ag féachaint ar Yorgos ag tabhairt nótaí, mean, no. Just an-chiúin, an-chiúin, níl aon big dráma mór, an-shuimiúil le feiscint, yeah. Yeah, cool é sin, mé ag ceapadh go bhfuil sé just an-chiúin, b'fhéidir go bhfuil sé nó ach ní thugann sé mórán nótaí. No, no, no, no. Cén comhairle a dtabharfá go éinne atá ag iarraidh bheith ag obair sa. sa domhan scannánaíochta.
Just do it. Guys you heard it here.
Like yeah, it's just sin é an t-aon rud just like mar tá gach éinne difriúil ó thaobh saghas just Tá a fhios ag gach aon duine cad iad na rudaí like thá istigh ina bpearsa fhéin chun é a dhéanamh, agus má thá, like, splanc, splanc éigin acu, just téir i gcomhair é, agus beidh dúshláin difriúla ag gach aon duine, agus beidh slite difriúla chun é a dhéanamh ag gach aon duine.
Agus nuair a deireann tú, like, just do it, sin, mar aisteoir, like, caithfidh tú d'ainm a chur isteach, do éisteachta, agus rudaí mar sin. Yeah, like,
Yeah, dúirt Philip Seymour Hoffman, má thánn tú, má thánn tú, agus sin í an chomhairle an-mhaith, like, má thánn tú ag iarraidh a bheith mar aisteoir, aon am a thá aon duine ag cur spás, ehm, ag cur spás ar siúl i gcomhair daoine chun dráma éigin nó rud éigin a dhéanamh, tóg do seans chun an spás sin a thógaint. Like, it's, it's about taking space. Wow, yeah.
And like,